nke e chiri na zere achọrọ m ka ị ma na ife ọma adị agwụ agwụ ka chi na-efo ka ife ọfụ na-apụta ka afọ na-aga ka month na-aga ọ ife ọfụ ka ị ghara ị na-egbuzi onwe gị ego ahụ ị na-achụ ka ị wee goro Benz ego ahụ ị na-agba kirikiri ka ị wee goo akwa dị mma ego ahụ ị na-agba kirikiri ka ị wee rụọ ụlọ na ị fụrụ nke ndị ọzọ na-arụ achọrọ m ka m lotere gị na na o nwere mgbe 406 na-ewu na o nwe mgbe moto mbe a na-akpọ okpokoro mbe na-ewu na o nwere mgbe 190 Benz na-ewu na o nwe mgbe ụnọ aja ọtọ anyị fụrụ na-ewu na o nwe mgbe one decking ụkwụ naabọ na-ewu mana ndị a niile na ndị a niile agachago ndị niile ahụ ị nụrụ mmiri kpamkpamkpa ị ka na-anụzi afa ha ndị a na-asị na mgbe n'egwu Osadebe People's Club na ndị otu ndị kpara ike gbaa nnukwu moto gbaa jeep ka na ịmabụ na disin e, dise Benz na ndị otu ya ha ma na ọ ga-apụta ha malọ they never know that those ones will come out nwaanyị ahụ ị na-agba ka ị je gwọọ ọgwụ ka i wee mee ka i wee mee ya ka ọ fụ gị n'anya na ọ maka mana o nwere ndị ndị ndị ga ndị ga-aka ya mma mma na-abịa ka ị mara na ihe ọma adị agwụ agwụ ka ị mara na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa a i che na ọ ka i megide mmadụ i che na ọ ka i mee onye intimidate ọ bụ onwe gị ka ị na-eme ka ị mara na ihe ọbụla ị metere isi ka ị ga-eji wee buru ihe niile ahụ ị na-egburu ndị mmadụ na-egbochi ndị mmadụ ụzọ ka ị wee nweta ga-emecha bụrụ old things nke nke nwere ihe ihe ji ekpọ nke ị wee nọzi na-eche ọ bụ ihe dị otu a mere m ji wee je gbuo onye ọ bụ ihe dị otu a mere m ji wee gbochiere onye ụzọ ife ọma adị agwụ agwụ ka ụwa na-aga ka ụbọsị na-aga ka ife ọfụ na-apụta chee ụmụ maka ose a ụmụ egwu a gbagasị mgba mgbe ahụ na-ewuzinụ o nwe onye ma na ndị ka egwu a ga-apụta egwu ka egwu a ga-apụtakwa anyị ga na-eche echiche ihe ọbụla ị na-eme na-echeta echi mara na nke dị n'ihu ka nke dị n'ihu ka uche gị dị n'ihe ọbụna ị na-eme maka ihe ọbụna ị megide tata ebe a ka ọ ya-awụsa echi niile ọzọ apụta mgbe ị megide megide n'ihe niile a ị na-eme mgbe ị ga-ada n'ọya mgbe mkpakana ga-ama gị mgbe mkpakana ị na-ekwe ga-amado gị ị mara na echi eteka kpachapụ anya gị kwụwa aka gị ọtọ na o nwerọ ihe a fọta n'eze na-eju afọ tụsa nkụzi m a ka ị wee nyere onye ọzọ aka nye ndị ọzọ aka like ya share tinye ihe m na-akụzi n'ọrụ na m abịaghị ịkpọ gị ọchị na ọ ka m nyere gị aka maka ọganiru gị ka ị nwee ike wee fụ ụzọ mara ebe ị na-azọnye ụkwụ maka ịzọfie ụkwụ ọ ngịwa ga-ebu na ihe ị metebe isi ka ị ga-ebu n'isi ka ị ga-ebu ya uche gị dị n'ihe anyị na-eme tụsasịa nkụzi a ị wee nyere ndị ọzọ aka daalụ